Caitheamh isteach an tsliotair agus an méid sin déanta, na Tiobradaigh mar sin ag imirt ó thaobh na láimhe deise agus sinn ag féachaint amach ar an bpáirc. Caitheamh isteach buaite acu agus Cathal English ach Conor Martin. Dó a haon mar a deirim, an lá deireanach aige siúd agus is maith leis a bheith ag imirt i gcoinne an Chláir, is léir. Isteach i lár istigh tá sé seo go deas b'é seo Jack O'Neill anois buailte isteach aige siúd leagtha anuas aige an gcosaint ansan ach an briseadh tógtha aige Collins ag imeacht ón gcúl ach an méid sin ráite bhfuil an beart déanta aige tá go deimhin. Collins arís ag dul fé dhéin an tsliotair déanta ar fheabhas ar fad aige fear Chluain Lára agus tá bearna anois anseo aige Jack O'Neill agus fear Eidhní Cill na Móna nó Cluaine Chuinche ba cheart dom a rá á chur san thairis an dtrasnán gafa fada. Briste anuas agus an t-ádh leis an gClár go raibh briseadh agus spás in éineacht ansan agus ag imeacht leis an cosán ard anois, Ryan ansan, Adam Ryan trasna ansan go dtí Jack O'Neill, ní haon ádh leis é sin. Amach anso agus é buaite go diail ansan agus an Clár anois ag dul isteach, James Organ ag cuimhneamh ar phas a thabhairt, déanfaidh an pointe an gnó. Anois níl an fhaire teann go leor, O'Neill, arís agus é bainte amach aige. Sheedy leis an bpoc amach, buailte siar agus sin pointe álainn ar fad aige Hegarty ón imirt. Ach seans arís chun é a chur ó. Buailte gairid anois mar sin ní raibh aon choinne leis sin agus tá Oisín O'Donoghue tar éis cúl a dh'fháilt ansan. Seo an-bhotún ag na Cláirínigh, ní raibh siad eagraithe in aon chor. Ba cheart go mbeadh na fir ó lár na páirce ar an líne san os a chomhair ach ní raibh éinne in aice leis agus saoirse na. Fuair Tiobraid Árann trí chúl an lá deireanach ina gcoinne. Tá ceann faighte cheana féin ag Cathal English anois agus tá an beart déanta aige siúd, ceithre phointe in achar 30 soicind. Cailleadh tacaíocht English á sholáthar ach gafa níos faide siar, Joe Egan anois. Glaoch faighte aige Joe chomh maith céanna agus an ceann sin seolta go hálainn aige Paddy McCormack. Anois na Tiobradaigh ag aimsiú an spáis, Conor Martin, cúig mhéadar is seasca ón gcúl agus tá rabharta scóranna faighte anois acu. Joe Egan, tionchar nach beag aige siúd leis ar chúrsaí agus arís an modh díreach ard in airde an babhta seo le Paddy McCormack buaite go deas aige, Cathal English fuílleach ama aige Cathal marc a thógaint agus pointe eile a chlárú. Arís an liathróid tapaidh díreach. Pas isteach go dtí Jack O'Neill. Fan na talún agus slachtaithe go deas ansan agus tá an fear lár páirc anois ag gabháil chun cinn fear Bhaile Uí Aodha agus tá pointe breá, gluaiseacht an-dheas críochnaithe aige Costello. Isteach i dtreo McCormack, iomrascáil, á tá sé buaite go diail ar fad ag Paddy McCormack an trasnán tá beirt ann Oisín O'Donoghue, tógtha anso aige Boyce. Faid ón sprioc agus tá siad sásta istigh ag an gcliathán thall, pointe breá aige Seán Boyce. Tá sé an-chothrom. Dhá phointe sa bhreis ag na Tiobradaigh, deis anseo agus b'shid é Organ arís agus tá ceann eile faighte aige fear Chora Finne. An chéad oíche, trí cinn buaite ó shin acu. Isteach anseo ar an ionsaí agus é tógtha aige Oisín O'Donoghue. An choisíocht go maith ag cruthú an spáis agus tá an cruinneas go maith chomh maith. Darragh McCarthy istigh ag feitheamh le briseadh má thagann, agus tiocfaidh b'fhéidir, Oisín O'Donoghue arís chun tosaigh ansan ar Gunning. Gunning ag cloí leis an gcúram stretch ach arís scil álainn ar fad aige O'Donoghue ag ardach an tsliotair agus ag aimsiú na sprice. Anois McMahon, tá Organ taobh leis. Seo chugainn Organ, an bhfuil an seans leata McMahon ag tarraingt trasna an chúil? Tá Harry ina aonar. Blocáilte go diail ag Eoghan Horgan, Harry arís! Siar anso go dtí Organ, obair don scoth ansan aige Jim Ryan, calaois arsan réiteoir. Fred Hegarty a fuair poc éirice níos túisce sa bhfeachtas i gcoinne Phort Láirge. Seo ceann fíor-thábhachtach. Agus tá aige! Fred Hegarty, díreach sa chúinne. I ndáiríre ní raibh seans dá laghad ag an gcúl báire mar nuair a bhuaileann tú í ar an dtalamh atá an cath anois. Brúite chun cinn aige McCormack, Conor Martin, duine ó gach taobh agus sár-chosaint, b'é Gunning a bhí ansan, an gunnadóir ón gClár ach an bhfuil poc éirice bronnta aige. 17 nóimeat caite sa tarna leath agus sin poc éirice don gcéad scoth. Isteach sa líontán istigh sa chúinne agus arís cosúil leis an bpoc éirice eile ní raibh seans dá laghad. Poc sleasa anso. Gearr isteach aige trasna an chúil, Sheedy teacht amach! Seans aige Cathal English! Bhí sé ar a ghlúine, do sheas sé in airde agus lena bhróig! Tá cúl faighte aige. Loftus, droch-cheann má tá. Glanta aige Jim Ryan, atá ana-mhór le feiscint agus glanta go hálainn ar fad aige. Buailte isteach aige Jamie Ormond! Chuir sé ceann amú! Jamie Ormond tar éis raic a dhéanamh ó tháinig sé isteach. Paddy McCormack éalaithe trí bheirt agus an sliotar éalaithe idir na cuaillí! Do shocraigh sé an uimhir i measc na gcúlaithe. Bhí fear sa bhreis acu ar feadh tréimhse ach sé críoch agus deireadh na mbeart ná go bhfuil Brendan Cummins tar éis Tiobraid Árann a stiúradh arís chun na glóire i gCúige Mumhan. Is iad na Tiobradaigh curaí! na Mumhan faoi 20 i gCraobh O'Neill dot com agus mar a deirim an tríú craobh is fiche buaite acu ag barra an Rolla Onóra anois. An-iománaithe, a deir Tim Murphy agus iomlán an chirt sa méid sin aige, an tríú craobh is fiche ag na Tiobradaigh.